salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu maliden cɛ ani muso n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye farafinden cɛ ani muso afirikɛn cɛ ani muso n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye tuzuru aw n'aw balimakɛ n'aw denkɛ n'aw dɔgɔkɛ mamadu ɲasa togola tuzuru aw n'a don n nana tuguni n balima lamɛnnikɛlaw kuma dɔ bɛ n bolo ka ɲɛfɔ aw ɲɛna bi tuguni ni ala ka diɲɛ ye kuma dɔ bɛ ka munumunu sen kɔrɔ a bɛ ka munumunu mɔgɔw da kɔnɔ a bɛ mɔgɔw dusukun na mɛ kuma nin ne ye kuma nin mɛn a mɛnna a mɛnna a mɛnna a mɛnna kabini ne ma don video tournée la mɛ video nin kumakan nin ne tun t'a fɛ k'a jate mɛ tout dernièrement là sɛmɛni tɛmɛnen an balima dɔ bɔra ka kuma ka tuguni vraiment c'est une personne respectable a bɛ mɔgɔ bonya quoi donc o de kosɔn n fana b'a fɛ ka bɔ ka n hakilina fɔ a kan quoi o ye mun ye n balimaw farafinw ko k'an ka fɛɛrɛ kɛ ko mɔgɔw bɛ nana ji kan sira minnu fɛ ou bien mɔgɔw bɛ ka na sahara fɛ sira min fɛ ka na grillage kan k'an ka fɛɛrɛ kɛ k'o sira bɛ se ka datugu cogo min na ko farafindenw ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'a lajɛ a bɛ se ka dabila cogo min na mɔgɔ minnu y'a kuma fɔ u ni ce u ka ŋaniya ɲumanya la ala k'u sara fasoko la kɔntinan ko la jamana ko la i mana fɛn o fɛn kɛ i b'i yɛrɛ ye minnu y'a kuma fɔ ka kɔn bi ɲɛ n ka foli b'u bɛɛ ye a bɛ minnu dusukun na n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu y'a kuma fɔ u ye ŋaniya ɲumanya fɔ u ni ce u ni baraji ko n bɛ n kan bila u ma ko nin y'u balimakɛ dɔ ye ne mamadu ɲasa togola n b'a fɛ ka n bolo d'u ma komi ko an ka jɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilina ni dɛmɛw ye sira nin a bɛ se ka datugu cogo min na k'o hakilinajigi de don k'o fɔ farafinden bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn ko tɛ ivuwariyɛn ko tɛ kamerunɛ ko tɛ giniyɛn ko tɛ ko farafindenw parce que farafin bɛɛ b'a la afirikɛn bɛɛ b'a la mɔgɔ minnu bɛ ka na itali fɛ minnu bɛ ka na libi fɛ minnu bɛ ka na marɔku fɛ ka don yan nɔ erɔpu kɔnɔ ko ka fɛɛrɛ kɛ k'a bɛ se ka dabila cogo min na n balimaw ne tɔgɔ la ne bɛ n tɛgɛ di aw ma n tɛgɛ filɛ nin ye mɛ kɔndisɔn bɛ ne ka tɛgɛ di la kɔndisɔn min b'a la n bɛn'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen ye farafinden bɛɛ lajɛlen ye mɛ ka kɔn kɔndisɔn nin ɲɛ kesiyɔn fila de bɛ n bolo fɔlɔ k'olu jaabi komi mɔgɔ dɔw ye vokali ci n ma tiɲɛ yɛrɛ n ye cogo bɛɛ kɛ n ka se k'u lasɔrɔ n ma se k'u sɔrɔ kuwa n ye dɔw sɔrɔ mɛ n ma dɔw sɔrɔ dɔw ko n ma n ka dernier video tɛmɛnen la n balima dɔ ye message ci n ma a ko n ma ko vraiment ne bɛ ka mali ka halakiliko kuma balawu tun bɛ mali kan ko n k'a nɛmɛ nɛmɛ ne y'a fɔ n balimakɛ ni ala ka diɲɛ n bɛna a nɛmɛ nɛmɛ mais n balimakɛ n t'a dɔn n'i ye karamɔgɔ ye ou bien n'i ma kalan n t'o kalama komi an ma baro k'o kan ani a bɛ minnu kɔnɔ n'u ma fɛn fɔ minnu yɛrɛ fana ye fɛn fɔ u yɛrɛ kɔrɔ ye ni ne m'olu kumakan mɛn ko ne ko ko mali ka halaki ou bien balawu tun bɛ mali kan k'o ye fasodenjuguya ye fasodenjuguya don mais ne bɛ n faso fɛ n bɛ n faso fɛ ka tɛmɛ kasa o caman kan quoi ne m'a fɔ mali bɛ halaki ne m'a fɔ mali bɛna halaki fana ne ko mali balawu de tun b'a kan a bɛ halaki mais ne y'a condition fɔ ka d'a kan n m'a fɔ n kunfɛ ten ne k'o de mɔgɔw ma silamɛw ni karamɔgɔw ni kunfinw ni kerecɛnw maa maa bɛ mali kɔnɔ ne ko bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka dɔnnibagaw bɛ fɛn o fɛn fɔ papiyew kɔnɔ ko ala ye jamana dɔw halaki a ye dugu dɔw halaki n k'o halakila ni jogo minnu ni condition minnu ni problème minnu ye n k'a jogo bɛɛ dafalen bɛ mali kɔnɔ bi a bɛɛ n ko maliyɛnw k'a lajɛ an ka segin an kɔ dɔɔnin sinon n ko a ye ala y'olu halaki kun min kosɔn dɛ ni o bɛ ka k'anw ka jamana kɔnɔ n ko an ka balawu natɔ don fɔ ni an segira an kɔ fɔ ni an segira an kɔ n ko ten de ka tila k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen ko guerre civile donna jamana kɔnɔ jamana o jamana bɛ yen nɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛra mafiya ye mun ka di ye i bɛ taa o faga foyi ti bɔ a la n ko u k'o jamanaw lajɛ sababu min nana ni o problème ye dɛ n k'o bɛ anw fɛ mali kɔnɔ n ko o de kosɔn n ko ni mali ma segin kɔ joona n ko problème dɔ natɔ don mali kan guerre civile ou bien halaki n y'o de fɔ ne tɛ n kuma k'a yɛlɛma ne faso ka di n ye de n baw bɛ yen n faw bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yen nɔ ne ma na toli kama n segintɔ don fana mais ne de ko ten f'an ka segin kɔ de ka segin yɛrɛdɔn ni danbe de ma quoi yɛrɛsagokɛ k'o bila ani fugariya ni jitɔ fo k'o de bila sinon n ko n'an ma segin an kɔ n ko ko dɔ natɔ don parce que ko dɔ ye jamana minnu sɔrɔ ani ko dɔ ye dugu minnu sɔrɔ kun min kama o kun de bɛ ka kɛ anw fɛ yen o de kama n y'a fɔ quoi n ko donc an k'a lajɛ ka segin an kɔ n'an ma segin an kɔ n ko a kɔ an ka jogo minnu b'anw na o comportement min b'an na o tun bɛ jamana minnu na mun y'olu sɔrɔ n k'o natɔ d'an ma quoi mais bɛɛ n'i ka faamu de don komi a ko n k'a lajɛ k'a nɛmɛ nɛmɛ n b'a nɛmɛ nɛmɛ mais n b'a nɛmɛ nɛmɛ ni condition min ye o ye f'an ka segin yɛrɛdɔn de ma yɛrɛ sago kɛ ka dabila hinɛ de ka na hinɛ ni makari ka na jamana kɔnɔ faama kan'i sago kɛ fantan na waritigi kan'i sago kɛ fantan na o dɔrɔn de don n b'o ka jaabi jɔ yen n tɛna n ka temps perdre o la ten kosɛbɛ komi o ye explication fitinin don ne m'a fɔ mali bɛ halaki ten gwansan ne ko f'an ka segin an kɔ de sinon n'an ma segin an kɔ n ko ala ka fantan tɔɲɔnen de man di ala ye mais n'anw b'a tɔɲɔ ko se b'an ye tigi wɛrɛ b'a la ka tɛmɛ anw kan n y'o de fɔ an b'ale ta bila yen question filanan ye min ye an balima dɔ ye message ci n ma a ko n ma ko vraiment ko ale ma se ka ne ka kumaw faamu quoi ale ye ne ka video caman lamɛn ko mais k'ale yɛrɛ t'a dɔn ne tɔgɔla bɛ parti min na diɲɛ kɔnɔ quoi subhanallahi ko parce que mun na ne bɛ fɛn fɔ karamɔgɔw ma ne bɛ faamaw kɔrɔfɔ ne bɛ dɔ fɔ mali gouvernement ma et puis ne bɛ tila ka jeunesse fana fɛn fɔ olu ma ko tunkarankew ne bɛ fɛn fɔ olu ma c'est-à-dire ne tɛ mɔgɔ to yen ale yɛrɛ hakilila la quoi ko bon ale t'a dɔn c'est-à-dire ne bɛ parti mun na quoi ee subhanallahi n balimaw a ye sabali diɲɛ parti ka ca o ma kojugu ne bɛ parti la mais minnu bɛ ka n lamɛn a kana kɛ maa kɔnɔ ne bɛ parti politique la non non non non non diɲɛ parti diɲɛ bɛɛ ye parti ye diɲɛ bɛɛ sonw ni jɛnɛyakɛlaw ni hasidiw ni yɛrɛdɔnnaw ni danbedɔnnaw silamɛw ni kafiriw yɛrɛdɔnbali a bɛɛ bɛ danbe de la a c'est-à-dire a bɛɛ bi parti de la quoi bɛɛ n'i ka parti de don vraiment n bɛ n balimakɛ n b'a fo ne ye fili dɔ kɛ n tun t'a kalama mais n y'a dɔn bi quoi parce que o ye fili jumɛn ye ne bi parti min na ne tun kan ka kɔn ka o fɔ ka kɔn ka video publier ɲɛ quoi n balima lamɛnnikɛlaw a ye lamɛn n bɛ nalen ko n bɛna kumakan min fɔ a ɲɛna o ye an ka fɛɛrɛ kɛ sira minnu bɛ ka na ji siraw ni fɛnkɛw tunkarankew ka ɲani mɔgɔ minnu bɛ ka sa sira kan olu ka ɲani o kuma de bɛ n bolo bi mais kuma daɲakuru fila de ye nin ye question fila k'o jaabi quoi n ye kelen ta jaabi filanan ta jaabi de ye nin ye n ma ɲinɛ quoi n bɛ nalen komi ale ye ne ɲininka de ko ne bi parti jumɛn na n b'a fɛ ka n ka parti fɔ lamɛnbaa bɛɛ ye farafinden bɛɛ ne bi parti min na a y'a tulo majɔ a k'a lamɛn n balimaw ne bi parti min na o ye mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ dɔn maa minnu bɛ farafinya valeur dɔn maa minnu bɛ faso ka ɲɛtaa fɛ maa minnu bɛ c'est-à-dire yɛrɛdɔn ni danbe de ani hɔrɔnya ani badenya ni hinɛ maa minnu m'o parti la n'o dana cɛ kelen ni muso kelen ma ne y'o sabanan ye ne ka kuma mɔgɔw bɛ ne ka video lamɛn aw bɛ se ka video juger minnu bɛ ne fana wele u bɛ se k'a ko juger quoi ne ti parti si supporter k'a fɔ ko n parti ne ka di n ye ka tɛmɛ nin kan o tɛ ne ka video la non parti politiki tɛ ne bi hɔrɔnw ne fɛ yɛrɛdɔnnaw minnu b'u faso danbe dɔn minnu bɛ hinɛ u bɛ makari yɛrɛdɔnnaw dɛ ani hɔrɔnw ni minnu b'u farikolo n'o ye farafinya ye minnu b'o respecter quoi k'a dɔn k'a fɔ farafin ye siya min ye dɛ minnu b'o supporter dɛ mɔgɔ minnu b'o c'est à dire o soutenir quoi ne b'olu ka parti la yɛrɛdɔnnaw ani danbedɔnnaw ni hɔrɔnw o mana bɛn cɛ kelen ni muso kelen ma ne olu sabanan ye o ye n ka parti fɔlen y'an ye parti min don parti politiki tɛ ko nin parti nin ne bɛ nin fɛ non ne to ne ka parti ye yɛrɛdɔnnaw ka parti o mana kɛ parti min ye n bɛ yen de an b'olu ta bila yen n balimaw n natɔ don a ye sabali n bɛna mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ a ye n'a ma kɛ aw ma baasi ye n balimamuso dɔ de don a mɛnna a mɛnna a mɛnna ne ye video dɔ bɔ ne ye muso nin ne y'a ta a tɔgɔ ma n t'a dɔn n ma deli k'a ye n t'a dɔn a bɛ bɔ mali région min na maliyɛn de don a cɛsirilen de don farafinko la farafinko la afirikɛn ka d'a ye fo k'a damatɛmɛ ale ye video dɔ bɔ nin kan ka tɛmɛ a mɛnna ko farafinw ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka projet dayɛlɛ an fɛ yen ou bien an ka se ka ɲɔgɔn kanu ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka faso kɔnɔ pour que ka erɔpu nani jisira nin ka ko k'a dabila ka ko fatumata tarawele ne hakili la mɔgɔ minnu bɛ ne ka videow suivi ne delila ka video dɔ yɛrɛ bɔ muso nin tanuni dɔrɔn kama k'a sɔrɔ n m'a ye n ma deli k'a wele hali n ma message c'a ma fɔlɔ kuma t'an cɛ yɛrɛ parce que n y'a ye farafinw bɛ ka ɲani min kɛ sira la o hinɛ b'a la farafin don a bɛ farafinya fɛ an balima dɔ bɛ yen isufu ɲamangolo a bɛ video tourner fana ale fana bɛ to ka mɔgɔ minnu bɛ sa ji kan ani mɔgɔ minnu bɛ sa sahara kɔnɔ ale bɛ to k'o images ta ka kuma o kɔrɔ k'a yira farafinw na minnu bɛ afiriki yen degun man ka sira na degun man ka yan nɔ k'a fɔ k'a fɔ c'est à dire afiriki c'est à dire quoi o ka d'an na ka tɛmɛ yan kan quoi an bɛ yan dɛ mais c'est à dire quoi ee a tɛ faamu quoi ale de bɛ to k'o video ta k'o yira mɔgɔw la ka kuma o kɔ kan n b'a fo fana quoi an balima dɔw bɛ ameriki fana olu bɛ ka kuma a kan an k'a lajɛ farafinw farafinw farafinw ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que sira nin bɛ se ka datugu cogo min na quoi bɛɛ lajɛlen ka laɲini y'o ye ne ye n bolo yira aw la n ko ne bolo bɛ aw bolo n b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan afiriki mɔgɔ minnu bɛ ka sa sira la anw bɛ ka na senama sira nin fɛ cogo min na pour que sira nin ka se ka datugu malimaw ne tɔgɔ la ko tɛ n ko a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ wa sadi ne yɛrɛ n'i y'a dan ne ma ne t'a fɛ a kuma yɛrɛ ka fɔ mɛnɛ solution foyi t'a la solution t'a la o masakɛ tɛ yen o roi tɛ yen o président tɛ yen o dugutigi tɛ yen o jamanatigi tɛ yen o dutigi tɛ yen a farafinna hali farajɛla mun bɛ se k'a dabila dabilacogo si t'a la maa si kan'i yɛrɛ nɛgɛn n b'a fɔ aw ye malimaw fɛn dɔ bɛ yen anw bɛ ka tɛmɛ a kan kuwa tiɲɛ yɛrɛ ka di tiɲɛ yɛrɛ ka di dɛ bamananw bɛ zana dɔ da anw bɛ ka ɲinɛ zana nin kɔ mɛ wulibali de don mɔgɔw t'a kɔrɔ faamu kuwa yanni mɔgɔ minnu bɛ ka to ji la mɔgɔ minnu bɛ ka to sahara la walahi ne mun bɛ ka nin fɔ ala ye seere ye ala mun bɛ dusukun wasalen dɔn walahi ne ye video dɔ lajɛ kunnasini convoi dɔ donna itali dɛ sɛmɛni tɛmɛna a tɛ sɛmɛni fila bɔ fɔlɔ convoi nin na a donna dɛ sadi u donna batotigiw nan'u nɔfɛ tubabu don wa sɔrɔka don wa je ne sais pas u y'u jɔ ka farafinw lajɛ nager la ji la f'u sara dɛ u bɛ k'o filime ne ɲɛ o ye ne sukɔrɔ la tellement a donna n fari fɛ a digira n na ka se degré min na n so sadi a kɛra bana ye n na quoi ne ma se ka lafiya su kɔnɔ quoi walahi sadiri o min y'o ye quoi o ye dusukasi fu ye ne yɛrɛ bolo dɛ ne bolo dɛ a digira ne la dɛ a bɛ ka digi mɔgɔ min na n y'o de fɔ dɔw ka farafin kanu ka bon ne ta ye dɔw ka mali kanu faso kanu ka jugu ne ta ye mɛ bɛɛ n'i ka faamu danyɔrɔ don kan a bɛ minnu kɔnɔ ye n'a olu tɔɔrɔ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan malimaw n b'a fɔ aw ye k'a fɔ ne yɛrɛ fana ye ko seere dɔ de kuwa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka nin kuma fɔ a ye n lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu faamuya de don hakilina ɲini de don an ka ɲɔgɔn lafaamu maa maa b'a fɔ la maa maa bɛ kasi la a la kasi fu de don n b'a fɛ k'a kun de fɔ kuwa kasi fu jumɛn de don n b'a fɛ k'o kɔrɔ de fɔ yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la malimaw jigin i talon yɔrɔ la yan'an ka mɔgɔ minnu bɛ ka to ji la dɛ yan'an k'u su kasi u su kasi kun bɛ walahi balimaya ni hinɛ ni badenya hinɛ kama u su bɛ se ka kasi mɛ n'i y'a dan ne kelen ma dɛ ne tɔgɔ la an man kan k'u su kasi an kan ka mun kasi n b'a fɛ k'o de fɔ fɛn min de y'a to u bɔla farafinna ka na dɛ ka na sa ji la dɛ an kan ka k'o de kasi kɛ malimaw n'aw ko k'an ka fɛɛrɛ kɛ ka sira nin dabila n bolo b'aw bolo an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka sira nana nin dabila ji kan nani itali nani ni libi nani ni sahara ninnu ni marɔku nani an bɛ ka sa sa cogo min na farafin bɛ ka silatunu cogo min na dɛ aw ko an ka fɛɛrɛ kɛ k'o de dabila ne de ko a tɛ se ka dabila a tɛ se ka dabila ni kɔndisɔn min ye o ye nin kɔndisɔn damada ye min n'u daminɛ n balimaw mun de y'a daminɛ fɔlɔfɔlɔ la tubabuw de tun bɛ taa anw nɔfɛ jagoya bilen la ka na n'u ye yan nɔ erɔpu yan jagoya bilen mɛ sisan jagoya tɛ anw bɛ na n'an yɛrɛ ye tubabu fara anw na de u k'u t'anw fɛ an bɛɛ bɛ sa ka ba di

an b'o de kasi kɛ ni mun b'o tigi dɔn fɛn min y'o kɛ mun b'o fɛn dɔn o k'o kasi kɛ kuwa o kasi ka fisa o tolen ji la an k'o kasi kɛ kelen a filanan ye mun ye mɔgɔ minnu b'a fɔ la k'an ka fɛɛrɛ kɛ ka sira nin dabila n'i y'a zuze k'a lajɛ a 90 pourcent o bɛɛ de ye tunkarankew ye tunkarankew aw de ko k'an k'a dabila mɔgɔ minnu bɛ ka na sa ji la dɛ a kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn a bɛɛ de bɛ aw la anw anw anw anw anw munna a b'anw de la n balimaw n'anw bɔra yan nɔ ka taa farafinna anw bɛ taa mun de yira yen nɔ nafigiya ni yɛrɛbaya ni yɛrɛyira ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na jamanenya ni sadi a fɔ ka go kuwa anw bɛ taa yira farafinna di sadiri k'a fɔ n'i ma na erɔpu i sara kuwa k'a kɛ n'i ma na erɔpu i tɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ de anw bɛ taa o de yira anw tɛ taa yira cɛ o cɛ bɛ bɔ yan nɔ k'a fɔ k'i bɛ taa so anw tɛ taa foyi de yira farafinw na yen nɔ an fadenw na yen nɔ k'a fɔ ko yan sadi afiriki ka fisa ni erɔpu ye anw tɛ taa o de yira kuwa anw bɛ taa yira k'a fɔ de sadi kuma la tɛ kuwa an tɛ taa f'u ɲɛna dɛ mɛ an kɔnpɔrtema yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ an tan ke n'i ma na erɔpu i tɛ diɲɛ kɔnɔ kuwa anw de b'o yira u la kelen balima aw ni ne minnu bɛ yan nɔ ɛsike anw kɔnpɔrtema b'a yira maa la k'i man ka na erɔpu wa an k'an yɛrɛ zuze o la fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ ka na sa ji la sadi an kana lajɛ k'an b'u hinɛ minɛ u hinɛ kan ka minɛ dɛ badenya yɛrɛ kama dɛ walahi minnu y'u hinɛ minɛ m'u bɛɛ fo ala k'u bɛɛ sara u ŋaniya la badenya de bɛ kɛ tan de n'i tɔɲɔgɔn tɔɔrɔla i kan ka tɔɔrɔ walahi cɛw ni musow mɔgɔ minnu y'a kasi kɛ m'u bɛɛ fo ala k'u bɛɛ sara u bɛɛ ye ŋaniya ɲumantigiw ye walahi n'i tɔɔrɔla i baden tɔɔrɔlen i faden tɔɔrɔlen n'i tɔɔrɔl'o la o ka di ala yɛrɛ ye kuwa m'o bɛɛ fo mɛ sadi tɔɔrɔ nin de dɔ de b'a jɛ kuwa mun b'a jɛ fɛn min de nana ni nin ye dɛ i kan k'o de kasi kɛ kuwa n balimaw toujours bɛ aw ma anw minnu bɛ aventure la walahi mɔgɔ minnu bɛ ka na sa ji la anw de sababu de b'a to u bɛ na sa ji la n'a digira mun na i bɛ se k'i yɛrɛ juger kana ne wele kana ne nɛni ten kana ne dɔgɔ i kɔrɔ ten i b'i yɛrɛ juger fɔlɔ ni e taara afiriki comportement jumɛn de b'e la yen nɔ n'e taara afiriki e kan k'a yira farafinw na afiriki farafinw na afiriki k'a fɔ tubabuw man ɲi suraka man ɲi hɔrɔnya bɛ anw fɛ yan ka tɛmɛ tubabula kan danbe bɛ anw fɛ yan ka tɛmɛ tubabula kan badenya bɛ anw fɛ yan ka tɛmɛ tubabula kan i kan k'o de yira i comportement ani i kumacogo la quoi anw mana taa yen nɔ foyi baara foyi tɛ anw na yɛrɛ yira ni jɛnɛyaba ni sungurun tigɛ ni c'est à dire dangatɔya kɔ c'est à dire quoi a bɛ hakɛ to dangatɔya tɛ quoi yɛrɛ yira quoi mais n t'a dɔn m'a fɔ cogo komi ni n ko dangatɔya o dɔgɔyalima ye quoi m'o ye o hakɛ to ɲini mɔgɔw fɛ o tɛ mɔgɔw ka hakɛ to dɔgɔyalima tɛ c'est à dire dangatɔya tɛ o ye dɔgɔyalima ye n t'o fɔ quoi a ye sabali m'o yafa deli jama fɛ quoi n filila o yɔrɔ la quoi n b'a fɔ jama ye quoi c'est à dire anw bɛ taa yɛrɛ yira min de kɛ afiriki yen dɛ ani yɛrɛbaya min kɛ afiriki dɛ o de b'a to an balima minnu bɛ yen nɔ u bɛ bɔ ka na de f'u yɛrɛ fana ka na anw bɛ cogo min na yan k'u ka na a sifilɛ de sinon cɛ kɛmɛ bɛ tunga na yan nɔ cɛ kɛmɛ maa kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn bɛ yan walahi bilahi a selen yan nɔ a nimisara fɔlɔ de maa hakɛ min y'i ka du feere maa hakɛ min y'i ka mɔbiliw feere maa hakɛ min y'i ka misiw feere maa hakɛ min y'i ka bitigiw feere maa hakɛ min y'i ka baarakɛminɛnw feere ka na erɔpu yan n'u nana e nimisara ne tɛ maa wɛrɛ dɔn ne bɛ taa n garadi ne ye gabon kɛ ne tun bɛ wari min sɔrɔ gabon walahi bilahi ne bɛ baara kɛ yan hali sisan sisan n filɛ baarakɛyɔrɔ de la nin ye baarakɛfunu de filɛ n filɛ baarakɛyɔrɔ la nin ye temps yɛrɛ tɛ n bolo ka video bɔ mais n ye n profiter bi n ko n ka nin kumanin fɔ k'a di jama ma quoi ne bɛ baara la yan nɔ hali dimanche ne b'a baara kalo tile bi saba ne b'a baara mais ne tun bɛ wari min sɔrɔ walahi afiriki ne t'a sɔrɔ yan nɔ mais farafinw tɛ se ka da la afirikanw tɛ se ka da la quoi en tant que n'i y'a fɔ u tɛ se ka da la ne bi wari min sɔrɔ afiriki ne tun t'a sɔrɔ yan walayi moritani moritani moritani yɔrɔ an b'a fɔ n k'o ye faantan ɲɔgɔn moritani ne tun bɛ baara wari min sɔrɔ moritani parce que moi je suis un taximan ne bɛ wari min sɔrɔ yen ne t'o sɔrɔ yan nɔ mais farafinw tɛ se k'o dɔn e mana taa afiriki e bɛ taa kɛ yɛrɛ yira ni yɛrɛbaya ni dabaya kan fɔ ye afiriki yen nɔ c'est à dire k'a yira farafinw na yen nɔ k'a fɔ ni erɔpu yɛrɛ tɛ diɲɛ tɔ tɛ quoi n'i y'o kuma fɔ k'i b'o défend mɔgɔ wɛrɛw fana bi sɔrɔ yen tuguni c'est à dire k'a fɔ an ka farajɛw to yen ala ye diɲɛ di u ma c'est à dire ala ye farafin kɛ cogo min na i n'a fɔ anw yɛrɛ kɛra siya danganen ye quoi anw yɛrɛ comportement b'o yira k'a fɔ farafin yɛrɛ de farafin ye zéro ye quoi donc anw minnu bɛ kasi la ko ka fɛɛrɛ kɛ ka sira nin dabila ne de ko ten solution de t'a la solution kelen pe dɔrɔn de b'a la fo anw minnu bɛ yan nɔ anw mana taa so an k'an yɛrɛ dɔn quoi c'est à dire k'an ko kɛcogo n'an ka yɛrɛ yira yira kelen aw b'a fɔ k'an ka yan bila ko ka taa tubabu la est ce que o idée bɛ farafinna o idée de bɛ tubabu la farafinna yan nɔ an k'o kuma fɔ farafin tɛ yan nɔ farafin tɛ europe ni n ko farafin tɛ yen c'est-à-dire kɛmɛ o kɛmɛ dɛ bi kɔnɔntɔn ani duuru n b'o ta n bɛ duuru dɔrɔn bɔ a la duuru dɔrɔn hakili la a bɛ duuru idée la c'est-à-dire o b'a fɛ ka taa sigi so hɔrɔnya n'i ka danbe n'i ka diinɛ n'i ka silamɛya labatoli kama i ka se ka sa danbe kɔnɔ quoi o bɛ duuru dɔrɔn kɔnɔ mais bi kɔnɔntɔn ni duuru na an k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que so taa b'anw kɔnɔ au contraire ni min nana yan nɔ ni min ye dɔɔni sɔrɔ kaba o b'a ka denbaya bɛɛ cɛ ka na yan de a muso bi na a denw bi na yan nɔ ala bi kɛmɛ filani min bila ka taa d'a muso n'a denbaya ma so ye dɛ c'est-à-dire ni olu bɛ o najini wuli ni balimaw bɛ dɔɔni sɔrɔ o najini na dɛ c'est-à-dire o bi tigɛ quoi anw b'an ka denbaya bɛɛ cɛ ka na yan nɔ ne nana ni sisan cɛ il est déjà quatre ans mais ne ma deli ka papiye tigi papiye tigi papiye tigi san naani nin kɔnɔ ɛsipaɲi kɔnɔ n tɛ erɔpu de dɛ ɛsipaɲi kɔnɔ yan nɔ papiye b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo ko nin y'a jɛn ne ye tubabula kɔ vraiment ne bɛ jɛn tubabula kɔ n bɛ taa sigi n faso la ka n ka dahirimɛ ɲini n ka sa hɔrɔnya kɔnɔ ne m'o ye san naani nin kɔnɔ n m'a ye mais aw bɛ kule la don o don k'an ka fɛɛrɛ kɛ ka segin ka taa afiriki k'an ka jɛn tubabula kɔ ça veut dire c'est zéro quoi o kuma caman f'u ye quoi donc an kana ɲɔgɔn kunkolo kalaya sira nin dabilali a ka di an bɛɛ lajɛlen ye mais solution de t'a la solution t'a la solution t'a la ka da kun min kan anw comportement yɛrɛ de b'a kɛ quoi anw minnu bɛ yan nɔ anw comportement de b'a kɛ donc f'an k'a lajɛ de n'an bɔra yan nɔ ka taa faso la yɛrɛbaya ni dabaya kan fɔ min bɛ yen nɔ an k'o de dabila minɛ donc n'o de ma dabila sira nin dabilali solution de t'a la a kana a yɛrɛ kunkolo kalaya donc a ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ sira nin bɛ se ka datugu cogo min na ne ka hakilina ye nin ye quoi solution kelen min b'a la dɛ fo an k'an yɛrɛ dɔn de an ka farafinya yɛrɛ si dɔn an ye siya min ye quoi k'o si dɔn donc comme n y'a fɔ a ye n ko n bɛ baarakɛyɔrɔ la n bɛna n labɛn ka taa baara la an ka heure sera donc nin y'aw ka foli ye aw bɛɛ lajɛlen aw salamu aleykum ni ala ka jɛn ye solution filanan min na n bɛ n'o di aw ma mais tiempo de tɛ yen nɔ quoi ni ala ka jɛn ye an bɛn waati wɛrɛ n b'o foli k'aw bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh